Sos finantzieris de sa setzione antiterrorismu e prontu impiegu de sa Guàrdia de Finàntzia de Tàtari an arrestadu unu zòvanu nigerianu de bint'annos, ospitadu in unu centru de acoglièntzia, chin s'acusa de possessu de droga pro la bèndere. L'an acatadu in possessu de sèighi doses de eroina in s'interi de unu controllu in su centru istoricu de Tàtari. Su zovanu cando at bidu sa patuglia at chircadu de si fughire ma sos militares l'an postu fatu deretu e sun resessios a lu firmare e l'an cassadu peri chentu trinta euros in contantes fruttu podet dare de sa bèndida de sa droga. A su nigerianu l'ant arrestadu e lassadu a disponimentu de s'autoridade giuditziària pro s'udièntzia de convàlida. Sos militares ant fatu peri controllos in s'istrutura de acoglièntzia ube ant ospitadu su zòvanu e ant firmadu un'àteru pitzinnu de bint'annos chin doighi doses de mariuana prontas pro las bèndere. L'ant denuntziadu a custu puru e como at a rispòndere de possessu de droga pro la bèndere. de su presente e de su benidore de sas Provìncias sardas, biende sas riformas de sos entes locales e s'èsitu de su referendum costitutzionale, nd'amus a intèndere faveddande galu pro tempus meda. Cussas abarradas a pustis de s'assentu de sos entes locales e s'istitutzione de sa Citade Metropolitana de Casteddu Est a nàrrere Nugor, Aristanis e Tàtari, chi a oje sunu fintzas commissariadas, diana dèpere elèghere sos òrganos de guvernu de sigundu livellu. E supra a su destinu de sas provìncias in Sardigna intervenin sos riformadores chi in custos annos an fatu una batalla polìtica pro che las cantzellare. In una nota su cussizeri regionale Michele Cossa nat chi s'istòria de sas provìncias in Sardigna e in Itàlia est fata de gastos e de clientelismu, Sunt un'istitutzione inùtile e dannaresa pro sos contribuentes. Dae tres annos in Parlamentu, nat Cossa, b'est una proposta de leze costitutzionale de riforma de s'artìculu barantatres de s'Istatuto sardu, proposta dae sos riformadores e aprovada a s'unanimidade dae su Cussizu regionale. Una norma simpre, chi che diat fàghere acabbare una cuntierra maca e ofensiva pro s'intelligèntzia de su pòpulu sardu. Chi l'apant firmada in Parlamentu est un'iscàndalu. E sa responsabilidade est de sos parlamentares nostros chi sun andados contra a sa riforma chèrfia dae su novantasette pro chentu de sos sardos. Sa riforma de sos entes locales concruit Cossa depiat fagher un'issèpiru pretzisu, cussu de che li bocare totu sas cumpetèntzias, como imbetzes si faveddat de nde fagher àteras nobas de provìntzias e de elegher a manera direta sos òrganos. Unu machighine. A sos operadores commerciales sardos de su setore moda sos ribassos de iberru duamizadechesete lis podene torrare alinu a pustis de sa minimada de sos cussumos registrada s'annu passadu. A lu nàrrere est sa Confesercentes Impresas Sardigna chi at fatu unu sondàgiu intre sos cussumidores, dae ue est issiu a campu chi su chimbantotto pro chentu at a comporare benes de consumu e su bonu de custos at a seperare pinzos de bestire. Pro cussu sos operadores an isettu bonu e isperan de recuperare a pustis de sas pacas bèndidas in s'ìnteri de sas festas de Nadale. Dae sos datos, s'ispesa mèdia a famìlia at a èssere de trechentos trinta euro, Si leghet in d-unu documentu de sa Fismo Confesercentes. In Nadale su tempus fit bonu e sa zente no at comporadu bestes pesantes. Duncas como sos clientes ant a disponimentu prus cosas in custos ribassos, de calidade, chi podent comporare ribassadas e meda puru, abarrat semper su problema de sos controllos contra a chie, violende sa normativa, at aviadu sos ribassos dae Nadale. E pro cussu su vicepresidente regionale Confesercentes, Roberto Bolognese, faghet unu apellu pro firmare s'illegalidade ca est semper prus difìtzile pro chie rispetat sa leze a abarrare apertu. Pro sas impresas artesanas sardas sa Tzina est unu mercadu sena làcanas ue acatare clientes novos chi aprètziant s'agroalimentare sardu ma fintzas sos produtos fatos de linna. A lu nàrrere est sa Confartigianao Impresas Sardigna chi supra su volume de afares de sas impresas sardas in Tzina at ammaniadu un'istùdiu pro mèdiu de s'osservatòriu suo matessi pro sas impresas minores e mèdias. Dae s'istùdiu resurtat chi s'esportatzione in Cina a oje balet ùndighi miliones e nobichentamìza euros a s'annu. De custos sete miliones e otichentamìza benint dae sas impresas manifaturieras minores e mèdias chi traballant in s'agroalimentare, sa linna, sos minerales, sa cosa 'e bìvere, sos produtos agrìculos, tèssiles, chìmicos e sos metallos. Amus pensadu de fagher custu istùdiu a pustis de sa vìsita in Sardigna de su presidente de sa Cina, una paja de chidas faghet, at nadu Maria Carmela Folchetti, presidente de Confartigianao Impresas Sardigna, pro cumprèndere su valore de sas esportatziones e sas possibilidades pro sas impresas nostras. Sos nùmeros nos naran chi. podene fagher meda sichit Folchetti e chi sos produttos nostros meressene prus de sos doichi miliones registrados a oje. De traballu bi nd'at de faghere ca sa Tzina est su 'e trintunu in sa classifica de sas natziones principales a ube s'esportan benes fattos in Sardigna, mentres sa Sardigna est intre sas ultimas regiones italianas pro balore de esportatziones in Tzina. S'assòtziu at a sighire a monitorare s'andamentu de sas esportatziones cada annu e at a sighire sa collaboratzione chin s'assessoradu regionale pro isvilupare sos progetos de internatzionalizatzione promòvios pròpiu dae sa Regione. Est cumintzende a picare forma su Nùgoro Softball duamilla e dechesete chi at a picare parte a su campionau natzionale de softball comente est faghende dae bìndiga annos. Sa campagna pro afortiare sa sotziedade nugoresa, direta dae su presidente Totoni Sanna, est cumintzada bene meda In sas dies coladas difatis sa sotziedade at ingagiadu a Marina Centrone, tècnicu de sa natzionale italiana, chi at a diventare su diretore isportivu de sa Nuoro Softball Banco di Sardegna. Unu ruolu de importu mannu pro s'isvilupu de sa sotziedade, ca sa Centrone at a traballare chin sa prima iscuadra, ma at a fagher peri sa formatzione de sos tècnicos. Su Nùgoro Softball sutalineat chi Marina Centrone at a poder pònere a disponimentu de totu sas sotziedades sardas s'esperièntzia sua tècnica e de dirigente. Difatis est unu tècnicu de esperièntzia chi at a pòdere èssere de profetu pro su movimentu nugoresu e sardu in generale. Su presidente Sanna est cuntentu mannu de s'issèperu fatu e at sutalineadu chi sa passione e sa cumpetèntzia de Marina Centrone at a azudare sa sotziedade nugoresa a crèschere e a s'afortiare. S'atividade polìticu-amministrativa de sa Regione non s'at a firmare su Presidente l'at a sichire pro mèdiu de sos collaboradores suos, a comintzare dae su Vicepresidente de sa Giunta Raffaele Paci e dae su Diretore Generale Alessandro De Martini. Est su chi dat a ischire una nota de sa Regione abisande chi su Presidente Pigliaru est ricoveradu pro una bronchite mala a sanare chi l'at corfiu pacas dies prima de Nadale, Sa nota pretzisat chi su guvernadore est sighinde a traballare a totu sas atividades istitutzionales chin su grupu de traballu suo e chin àteras figuras istitutzionales. S'atividade polìticu-amministrativa duncas non si firmat, ca sa Giunta depet mandare a dae in antis fainas de importu e zai istabilias, dae sa finantziària duamiza e dechesete a sa verìfica de maggioràntzia pedida dae sos partidos de coalitzione. Calicunu at zai abbandonadu sa maggioràntzia che a sos Rossomori e calicunu est in punna de lu fàghere che a su Centro Democratico. Pro non faeddare de unu rimpastu chi non si podet prus transire, ca Pigliaru at galu s'interim de sos assessorados a s'agricoltura e a sas riformas istitutzionales, a pustis de sas dimissiones de Elisabetta Falchi e Gianmauro Demuro. Sichin sas polèmicas e sas protestas pro sos ritardos e sas dificultades de sos imprendidores agrìculos chi cherent partetzipare a su bandu Zòvanos de su Pianu de Isvilupu Rurale. In sa chistione intervenit Gianluigi Rubiu, Capugrupu de s'UDC in Cussizu regionale. S'istrutura no est pronta e no est adata a parare fronte a sas dimandas subra sas pràticas de su finantziamentu europeu, nat Rubiu. Unu badalocu chi at a cajonare dannos a su mundu agrìculu. Sos progetistas sun cufusos e sos zòvanos no an rispostas dae sos ufìtzios regionales. Su portale Sian, chi permitit de carrigare sos datos, non funtzionat. Mancan sos aplicativos e duncas non si podent trasmìtere sas pràticas. Pro cussu pedimus una pròroga de s'iscadèntzia, sichit Rubiu, chi at presentadu peri un'interrogatzione urgente. Si depet cussiderare chi sa documentatzione presentada permitit de picare su dinare chin d-unu bandu a isportellu, chi in pacas oras at a bìere esaurios sos fundos a disponimentu, concruit Rubiu. Su bandu Zòvanos pertocat su primu insediamentu in agricoltura pro suzetos de non prus de barantun'annos. Su bandu iscadit su sechi de iannàriu. Sos cummerciantes de Carrera La Marmora in Nùgoro an imbiadu una lìtera a su sìndicu Andrea Soddu e a sos assessores cumpetentes pro sinzalare sos problemas de sos postègios in s'ìnteri de sas festas de Nadale pro neche de sa presèntzia de sas bancarellas de sos ambulantes pròpiu in su tretu de sos postègios a pagamentu. Segundu sos operadores cummerciales sa presèntzia de sas bancarellas at impedidu a sa clientela de si firmare e de intrare a comporare. Custa situatzione andat dae in antis dae su sete de Nadale chentza àere peruna risposta a sas sinzalatziones fatas a s'ATP e a su Comune. Sos postègios, difatis, sun ocupados a die e a note dae sos ambulantes, iscrivene sos cummerciantes, calicunu dormit puru in intro de sos mezos, fachende-si a manicare e lassande bascaràmene in denantis de sas atividades commerciales. e an ocupadu peri sos postègios pro sos disàbiles, sichit sa lìtera. Sos cummerciantes pedint comente mai su Comune no at fatu rispetare s'ordinàntzia de su trintunu de Sant'Andria, chi previdit chi sos mezos pro trasportare mertze non podent abarrare postegiados a curtzu de sas bancarellas, ube imbetzes si podent petzi garrigare e isgarrigare. Verticalità e contemporaneità est sa mustra fata in sa Domo Ciusa de sas fotografias de sa fotògrafa de Orgòsolo Antonia Dettori, morta in martu, e de sas òperas de sa pintora e amica Giusy Delogu. Una faina chi sas duas artistas aian aviadu s'incras de unu viazu de Antonia Dettori a New York, afiancande sas fotos de sa metròpoli americana a sas pinturas de Delogu. Una mustra trantzia pro sa maladia de Antonia, Ma chèrfia dae sas fizas de ambas artistas a pacu tretu dae sa domo de Antonia Dettori in su coro de Santu Predu, patrocinada dae su Comune de Nùgoro in collaboratzione chin s'assòtziu Controluce pro ammentare sa fotògrafa chi pro traballu fit assistente sociale ma at semper sighiu sa passione sua, sa fotografia. chin s'ocru suo atentu e sensìbile at testimoniadu medas fatos importantes de oje, che a sa gherra in Bòsnia, sa cuntierra israelo-palestinesa, chentza però si ch'irmenticare de sa cultura e de sas traditziones sardas. In sos biazos suos at isparghinadu sa mirada sua a sa contemporaneidade, chi si podet bìdere in custa mustra, chin sos gratacelos de Manhattan in New York, s'istàtua de sa libertade, sa vida fitiana de una metròpoli. Est tempus de bilàncios in acabu de annu pro sa pallacanestro Nùgoro chi partètzipat a su campionadu regionale de Serie D. Sos nugoresos ant tancadu su duamiza e sèichi terzos in sa classìfica de su girone B a pari puntos chin s'Olimpia Olbia e su Terralba Basket, chin dòichi puntos frutu de ses partias bintas. Sos Sirbones, allenados dae Marco Moledda, a pustis de un'avvio adasiadu sun creschios manu manu, binchende chin formatziones de gabbale e prus balentes a livellu tècnicu e de esperièntzia. In su duamiza e dechesete, duncas, pro sos nugoresos est s'ocasione pro mustrare su chi balen. In s'istajone regulare depent jocare petzi un'àtera partia a pustis, Bi sunu sas partias pro arribbare a sos isparègios. Duncas, como a pustis de su pasu de Nadale, sos nugoresos an a jocare duas trasfertas in Tàtari, sa prima sàpadu contra a sos universitàrios de su CUS e sa chida imbeniente chin su Terzo Tempo semper Tàtari. Incidente domèsticu mortale custu manzanu in Gonone, unu pensionau de 92 annos, Pietro Fancello, est mortu brusiau in domu sua. Sos acertamentos tècnicos non che sunu concruios ma diat pàrrere chi su focu l'apat cajonau un'ischintidda essia dae sa termoziminera. S'allarme l'ana dau a ora de sas sete sos bichinos cando ana bidu sas framas E deretu sun arribbados sos pompieris de su Cumandu Provinciale de Nùgoro, sos carabineris de sa cumpania de Siniscola direta dae su tenente Andrea Leacche e sos militares de s'istatzione de Durgali, paris a su chent'e decheoto. In pessu arribbados sos pompieris ch'ana istutadu su focu, postu in securesa s'apartamentu e sa palatzina, in intro sos pompieris in intro de s'apartamentu sos pompieris e sos carabineris ana acatadu su pensionadu mortu setu in su divanu, Fortzis est mortu in su sonnu. Como sos carabineris an aviadu sas indàgines pro acertare sas cajones de sa disgràssia. Su primu apuntamentu de su duamiza e dechesete pro su Cussizu regionale chi s'at a reunire mèrcuris est s'aprovatzione de sa leze chi autorizat duos meses de esercìtziu provisòriu. Deretu a pustis at a dèpere aprovare sa finantziària de sete vìrgola ses miliardos zai varada dae sa Giunta. S'iter de su documentu finantziàriu no at a esser totu in falada ca prima de aprodare in Àula depet colare in sas Commissiones cumpetentes e, a cantu paret, b'at a èssere b'an a èssere unu pore de emendamentos propostos dae s'opositzione e dae sa maggioràntzia puru. In su centru-sinistra difatis sunt medas sos dolores de mata pro su chi est capitadu in ocasione de su referendum costitutzionale chi at bidu sa bìnchida de su nono e pro sas nòminas in sa sanidade. Sos rossomoris chi sun zai essios dae sa coalitzione e su Centro Democratico in custas oras est detzidende ite fàghere. In prus b'est semper sa richiesta de unu rimpastu, pro parare fronte a sa segunda parte de sa legisladura chin una Giunta prus polìtica capassa de rispòndere a sas richiestas de azudu chi arribban dae sos territòrios. Sos partios sun timende chi sa distàntzia intre sas istitutziones regionales e locales diventet definitiva ca semper de prus si mutzan servìtzios de importu e sa Regione paret chi si nd'afutat. Su territòriu de Nùgoro pro cussu est prontu a gherrare. Su pianu de rilanciu de su 'e Nùgoro est galu firmu e in s'ìnteri sun arribbadas peri sas mutzaduras a s'Universidade. Su printzìpiu de s'annu nou, duncas, pro su Cussizu Regionale e sa Maggioràntzia non paret bene incarreradu ca sa Sardigna est galu in s'isetu de bìere sos primos sinzales cuncretos de s'acabbu de una crisi nighedda pìchida. Sos cummerciantes sardos, pro sos ribassos de iberru cumintzados oje in totu Itàlia, ant printzipiadu chin iscontos, chi andan dae su baranta a su setanta pro chentu, pro fàghere ispèndere sos ùrtimos euros abarrados, a pustis de sas ispesas de Nadale e de su pacamentu de tassas e bulletas. Sa punna est cussa de che cumbìnchere sa zente a comporare mescamente in sas primas chidas e in sas dies prima de s'aviu de sos ribassos, Sas organizatziones de categoria, Confcommercio e Confesercentes ant fatu indagines propriu pro cumprendere ite ant a faghere sos cussumidores sardos. Segundu Confcommercio cada famiglia diat depere ispendere duchentoschimbantanove euro e segundu Confesercentes trechentostrinta, mentres pro sos operadores commerciales su balanzu diat depere essere prus o mancu che a cussu de su duamizesèichi chin una crèschida de su zero vìrgola unu pro chentu. Sa chistione abarrat cussa de cumprèndere si sos ribassos, comente los connoschimus oje sun de profetu in unu mundu comerciale chi in sos ùrtimos decannos est mudadu meda, chin sa grande distributzione e chin su cummèrciu eletrònicu, e chin ribassos e promotziones totu s'annu. Sos assòtzios de categoria pedin a sas autoridades cumpetentes, de aumentare sos controllos prima de s'aviu de sas vèndidas istraordinàrias pro evitare sas violatziones de sa normativa in vigèntzia e pedin puru de varare polìticas pro azudare e torrare a pònnere in motu sos cussumos. Andat bene sa liquidatzione de su cussòrtziu industriale ZIR de Siniscola, como tocat de isòrbere sos problemas ligados a sa mancàntzia de abba e de sa rete internet veloce. A lu nàrrere est sa Confindùstria de sa Sardigna Centrale in pessu ischiu de sa detzisione de sa Giunta regionale. Isetande de biere sa delìbera de liquidatzione, su presidente Roberto Bornioli, chi in sas dies coladas at adobiadu sos imprendidores, pedit de isòrbere siat sa chistione de su personale dipendente, siat sos problemas chi oramai dae meda sun afrontande sas aziendas chi traballan in cue. Est una birgonza, difatis, chi sas impresas sian custrintas a operare chentza abba potabile e chentza internet, duos servìtzios essentziales e netzessàrios pro isvilupare sa competitividade. Su problema de s'abba, chi sa Confindùstria e sas impresas matessi ant sinzaladu medas bortas, andat a dae innantis de su duamizetrèichi, como chi sa Regione at postu su dinare pro liquidare sos depidos de su cussòrtziu e peri pro tancare unu pretu chin Abbanoa, tocat chi Abbanoa matessi traballet pro garantire sa fornidura de abba a sas impresas. Pro su presidente Bornioli est una birgonza puru chi manchet una rete internet lestra. e chi sas aziendas depant pònnere ordinzos portàtiles chi no ant sa matessi velocidade, su matessi profetu. Est una befe chi a un'ala si faeddet de pònnere dinare pro isvilupare sa banda ultra larga, a s'àtera, unu de sos zassos industriales prus importantes de sa Sardigna, no apat una lìnia internet a banda larga. Est diventau una costumàntzia oramai pro sos amantiosos de sa mùsica su cuncertu pro sa die de Pasca 'e sos Tres Res chi s'Acadèmia Nugoresa de Bonas Artes chin su patrocìniu de su Comune de Nùgoro donat a sa tzitade. Eris in sa crèsia de Santa Maria, sos musicistas Vincenzo Lai a su flauto, Manuele Pinna a su clavicèmbalu, e su sopranu Valentina Satta an sonau e cantau branos de sos autores prus famaos de sa mùsica europea de su 'e dechesete e de su 'e decheotu sèculos, Benda, Vivaldi, Frescobaldi, Bach, Jean-Marie Leclair. Unu programma chi at permìtiu a sos musicistas de mustrare sa balentia interpretativa issoro. Unu cuncertu de calidade, a cunfirma chi in Nùgoro puru oramai Si sonat e s'aprètziat sa grande mùsica. Su cuncertu l'at promòviu Vincenzo Lai, nugoresu, flautista de fama internatzionale chi a dispetu de sos milli impinnos suos peri su mundu acatat su tempus pro donare a sos amantiosos nugoresos, e non petzi a issos, mùsica de calidade. Unu bilànciu fallimentare est su zudìssiu chentza apellu de s'opositzione de centru-sinistra in Cussizu Comunale in Nùgoro supra s'operau de sa Giunta ghiada dae su sìndicu Andrea Soddu in càrriga dae decheoto meses. Sas acusas andana dae s'àsiu, A s'iscurretesa, bantandesi de fainas impostadas, finantziadas e belle concruias dae sa Giunta de centru-sinistra, a atos cunsideraos illezìtimos. A Nuoro Ambiente, difatis, l'ana fatu un'àtera pròroga, pro àteros ses meses, isetande su bandu nobu pro sa gestione de s'arga. In s'ìnteri, sa pinniche seperada in Nùgoro est minimada suta su sessanta pro chentu e duncas sa Regione no at a dare sos battoschenta miza euros de premialidade. S'elencu chi custu manzanu in s'ìnteri de una cunferèntzia istampa fata in comune ana fatu sos cussizeris Salvatore Sulas, Alessandro Bianchi, Leonardo Moro e Gianpietro Gusai est longu meda. Custu addòbiu, at nau su capugrupu Sulas, est naschiu dae su bisonzu de rispòndere a su chi at nau su sìndicu Soddu picandesi su mèritu de òperas che a sa caserma de Pradu, sa rete de fibra òtica o s'iscola mèdia nùmeru unu. Bianchi at faveddadu de su mudore in sa chestione de su bandu pro Sarga, ammaniadu dae s'amministratzione sua e cantzelladu dae cussa asoddu. E Moro at mentovadu s'àsiu de s'amministratzione, chi at fatu pèrdere su finantziamentu de nobe milliones de euros pro su palatzeto de s'isport e su perìculu chi càpitet sa matessi cosa pro su museo de s'identidade e su campus universitàriu. Moro at criticadu a boca 'e manna fintzas sa gestione de sas istruturas isportivas e sa polìtica culturale in ocasione de s'annu deleddianu. Su cussizeri Gusai at sutalineadu sa mancàntzia de programmatzione in su traballu, chi est su bisonzu prus netzessàriu pro sas famìllias in custu tempus de crisi. In sa chistione de sa minimada de su prètziu de su late e de sas dificultades chi est cajonande a sas aziendas agropastorales sardas intervenit La Base, chi faeddat de una situatzione grave chi podet diventare unu disacatu pro su cumpartu. Efisio Arbau, presidente de La Base, e su cussizeri regionale Gaetano Ledda iscrivene chi bi cheret un'interventu lestru e deretu de sa Regione, pro detzìdere unu prètziu polìticu pro su late de berbeche chi non siat prus pagu de otanta tzentèsimos a litru. Pro fagher custu impresse, La Base proponet a sa Regione su patu pro su late, unu patu intre pastores e trasformadores pro sarvare su cumpartu dae sa derruta, isetende chi siat operativu s'assòtziu interprofessionale propostu dae La Base dae su duamiza e trèighi. Custu pro como, ca sa crisi l'at cajonada sa minimada de su prètziu de su casu berbechinu romanu e supra de cussu tocat de intervènnere. Sa Regione, a pustis de aer fatu un'acordu chin sos trasformadores e sos pastores pro unu prètziu polìticu de su late in s'istajone duamiza e sèichi duamiza e dechesete, istabiliu a otanta tzentèsimos, diat dèper comporare totu sas iscortas de su berbechinu romanu a prètziu 'e late, cumintzande dae cussas de sas cooperativas prus in dificoltade, e las depet impreare in collaboratzione chin su Cussòrtziu de tutela de su berbechinu romanu pro fainas de profetu a sa Regione, pro fagher promotzione in sos mercados èsteros, finantziare campagnas de educatzione alimentare in sas iscolas e in sas manifestatziones populares. Pro La Base, petzi in custa manera si podent sarvare sos pastores e s'economia de sa Sardigna. Ma sa polìtica depet fàghere su dovere suo e non si depet fughire dande petzi rispostas burocràticas. Custa borta sa Befana a Nùgoro no est arribbada a cabaddu de s'iscopa pro donare caramellas e tziculates a sos pitzinnos, ma at impreadu sas tècnicas de sa pilicada e de sa falada alpinìsticas e ispeleològicas. e sa Befana de s'Ispèleo Club Nùgoro chi eris ch'est falada dae su campanile de sa crèsia de Santu Zoseppe, artu una trintina de metros, pro ispassiare mescamente sos prus minores. Un'ispetàculu ispantosu, cussu ammaniadu dae sos ispecialistas de s'Ispèleo Club chi pro s'ocasione ant postas a frutu sas tècnicas chi impreant cando intrant a sas grutas o s'apìlicant a sos montes Pro facher bìdere chi pro crompire operatziones in securesa tocat de traballare e de s'addestrare meda. Sos pitzinnos nugoresos e sos genitores an apretziadu custa falada de sa Befana ispantosa chi at tancadu sas festas de Nadale e pro s'ocasione s'Ispèleo Club at festadu peri sos bintichimb'annos de s'assòtziu. S'assòtziu Nùgoro eris e oje nos at ingulumadu a bìdere fainas de cabale fatas bene chi nos fachent connòschere Nùgoro e sos nugoresos e sas nugoresas e custa borta puru chin sa mustra Sa Nugoresa, contos e istòrias, Nos faghet bìdere fèminas in sa faina fitiana, ma fintzas fèminas chi an fatu s'istòria de Nùgoro, ca nos la bantamus Nùgoro Atene sarda, ma connoschimus fintzas pagu de de Nùgoro e de s'istòria sua, de sos òmines e de sas fèminas suas. Duncas, s'idea de custa mustra. Tando, cust'annu amus chèrfiu incumintzare pròpriu chin sos bonos printzìpios. Cioè chircande un'argumentu diversu de su sòlitu, ca difatis amus pessau, sopratutu gràtzias a sos istùdios de Salvatore Pinna Soru e de Claudia Porcu, a sa figura feminina, cioè sa fèmina, in custu casu sa nugoresa, cioè totu cuddas figuras chi s'istòria Sunu belle chi dimenticadas, ca totu cantas sunu fizas de, muzeres de o jaias de. In realtade amus acrarau chin custos istudios e chin sa mustra de oje chi praticamente amus feminas chi ana dau balore e importu a totu sa bidda. Amus pro esempiu in palas meas b'est sa figura de totu sas feminas chi ana partetzipau e an fatu sos motos rivolutzionarios de Su Connotu, Totu cantos ischin, ma no ischiabamus nemancu nois, est naschia gràtzie a sas fèminas. E gai puru chi in totu sas atras figuras chi amus, sa lota a s'antifascismu, sa lota a su fascismu e quindi s'antifascismu nugoresu, fatu apuntu de sas fèminas, comente puru atras figuras chi an dadu unu balore a sa bidda e a sa Sardigna intrega in s'arte, in sa mùsica, in sa pintura e in sa fotografia.